omenala be anyị ka m na-ajụ omenala be anyị o jere ebe omenala igbo ana n'anya bụzighị ihe omenala be anyị o jere ebe ndị igbo ka anyị jikọta na aka ọnụ ka anyị marụ ka anyị je esi mebekwa omenala be anyị ọ bụrụ oge gboo gboo ka mmadụ nọgidere atụọ ya aka sị na ọ na-eme nsi obodo agbajue ụmụnna agbajue ụmụ ọkpụ agbajue ụmụ okorobịa agbajue ndị nna agbajue ọ bụrụ na agbakọnọta ọnụ obodo awụsa aba sị ka enene ma na ọ bụ eziokwu na ọ na-eme nsi ọ bụrụ na ọ na-eme nsi obodo etinye mkpu ebupụta ọfọ obodo jiri were kwụrụ eburu ọfọ jụọ na ana ahụ eje chọba mkpọnana ọnụ na anọ eburu mkpọnana ịnọ eburu mkpọnana ịnọ dobe edobe mkpọnana ịnọ eti ịtọ ọkụ ịtọ agba obodo edula onye nwa na-eme nsi jebe n'ahịa ọ bụrụ na erue n'ahịa obodo eti ịtọpụ ohu ọkụ ohu agba ọ bụrụ mkpọnana na anọ obodo eduruzie ya egosi ya ikpa agụ wari ya ikpa agụ osolawu nje naba ọhịa ọ ma abatazi obodo chacha ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị mere ya eme ya ihe a na-eme nwaanyị ya ọ bụrụ na obodo gbakọnọtacha agbara ya mkpọnana ịnọ nwaanyị anaa be nne ya before ọ natarue be nne ya ndị be nne ya ebe anọkwana na ụlọ eche ya ka ọ natarue ọ natarue agbakwuere ya mkpọnana o chee isi n'ọhịa osoro ahụ nje na warụ mgbe anwa ka a na-agbaru nsi ọsọ mgbe anwa ka a na-agbaru nsi ọsọ mgbe anwa ka ọ na-awụ onye je eme nsi ọ sị na ọdịnala igbo na-egbu egbu onye ahụ adọwuru onwe ya nsi adịghị chaa chaa ngwa nekọnụ anya ihe na-agba m ara kedu ka okenye ji awụ ọ nọgide ọ kpọrọ nwatakịrị jee rape nwatakịrị nwa dị afọ asaa nya ka onye dị 45 years je eburu were mgbadike ya kwụiba ya na ngada ọkwa arụ ọkwa arụ ọ bụrụ na ọ merụ mgbe gboo ọ bụrụ na ọ bụ mgbe gboo edupụta onye ahụ n'ahịa obodo agbanyere ya mkpọnana enu egosi ya ụzọ ọhịa o soro awụ nje na kedu ihe m jiri were kwuo ya rapist akarịa n'ebe niile ụmụ nwoke ndị agadi nwoke na-adụwachizi ụmụazị ike ndị nwere ụmụazị na be ha unu ekwezikwene ka ụmụazị unu jebe ije naanị ha na rapist akarịa na ọkwa ekwuru na ụka ya chịba anyị ọkwa ekwuru na ụka amaka maka o doro m anya na ọ bụrụ mgbe gboo onye ọ bụla nwara anwa jide nwatakịrị machagoro ya enu ana obodo ahụ etinyụa ya anya ana obodo ahụ egbue ya ọ nwụa maka na ọ bụ arụ maka na ọ bụ nsọ nya ka ndị okenye be anyị na-emezi ejide nwatakịrị adụwarịba ya ike ọkwa arụ m welu jụọ ọ bụ na omenala igbo adịghịzi ike maka gịnịzi ụka gwara anyị na onye mee njọ mete njọ yọọ mgbaghara ụka gbaghara ya njọ wee karịa obodo ekwezi na omenala be ha njọ wee karịa ọ bụzie na enweta onye na-eme nsi n'obodo ya ị tụọ ya aka na ọ na-eme nsi gị na ya na-abịa emeju ihe ahụ maka gịnị o so n'isi ndị ụka o so n'isi ndị ụka inwekwu onye jidere nwatakịrị rigoro ya enu tụgharịba atụcha ya nga ọ pụtakwa na nga jekwata isi n'ụka omenala igbo ana ibe mgbagwoju anya eduba anyị omenala igbo ana ibe mgbagwoju anya eduba anyị omenala igbo ana odejinjim odogwu nwoke tegete omenala igbo ana oge gboo ọkwa oge gboo ka ọ na-awụ osi ike agbababa ọkwa oge gboo ka ọ na-awụ uru osi ike ị marụ na ụmụ ọkpụ dị ike mana ndị ụka gwara anyị ikwu ekpam ị nataghị odowe oriri nsọ ajụdobe gị ajụjụ n'ụka ebe ị ga oche azụ onye ọbụla kwanazi ebi ya iwe jide ụmụazị jere obodo oyibo na-ekechi isi ụmụazị ị pụtazie n'obodo ndị na-eme nsi eju obodo nke ba kụziri ka a na-eme kedu ibe kpatara ya omenala igbo ana arụ n'onwe be nya bụ ibe kpatara ya odejinjim ekwugo ha arụnsị ekwugo arịrị egbue m omenala igbo ana omenala igbo ana omenala igbo ana arịrị egbue m